Cé go raibh McManus agus na Cliffords as láthair, bhí neart scóranna den scoth le feiscint nuair a thug Muineachán agus Ciarraí aghaidh ar a chéile. D'éirigh le Muineachán an lámh in uachtar a fháil ar sheaimpíní na hÉireann, Áth Cliath, an deireadh seachtaine seo caite. Fad is a chloígh Doire Ciarraí, cioca acu a bheadh an bua i mbabhta a dó den tSraith Allianz? Bhí Cuán Ó Flatharta agus David McCague i gCluain Eois don chluiche seo.
buaite taobh istigh na Garland agus anois O'Hanlon 1 a 1 an tseachtain seo caite blocálacha scileanna sacair go McCarron, Foley agus Tom O'Sullivan timpeall air siúd anois b'fhéidir go mbeadh an chéad scór sa chluiche againn tá sí buaite go hard agus an marc leis an mbrat bán! Nuair a bhíonn Gavin White faoi lánseol tá sé deacair Ciarraí a stopadh. isteach go dtí Seán Ó Sé. D'fhéadfadh sé an marc a ghlaoch. Chuirfeadh sé na pointí ar fáil ansin mar scór ó Sheán Ó Sé.
Sin draíochtúil ar fad, Cuán.
Agus an-chosaint ó Chiarraí, McCarron anseo. Faighte ag McNulty. Bhí sé ar fheabhas an tseachtain seo caite. Tá Muineachán druidim níos cóngaraí trasna agus tá sé faighte ag Ryan O'Toole! Cúl den scoth, cúl foirne caithfidh muid a rá, but an ról a bhí ag Jack McCarron, an pas chun tosaigh agus rinne Ciaran McNulty obair na gcapall anseo, bhuaigh sé an liathróid chun tosaigh, an fís atá aige féachaint ar Killian Lavelle agus pas an-chruinn ó Killian Lavelle go Ryan O'Toole agus ní raibh sé in ann í a chur amú ag an bpointe sin agus thóg sé sin Muineachán ar ais sa chluiche.
Sár, sár imirt. Ryan O'Toole a d'aimsigh. Boyle. Seo chugainn Muineachán arís. An mbeadh deireadh na n-ionsaí? Á, seo go dtí an bhfuil foireann éigin le tabhairt fé a chéile. Irwin! Trasna go McCarron. Glacadh sé pointe! An pointe aimsithe ag McCarron agus táimid ar chomhscór. Agus an t-ádh le O'Connor an chaid tar éis sciorradh go deas. Ag iarraidh éalú ó Wilson. Agus anois ceann síos ag Tom Sullivan, is breá leis siúd tabhairt faoin phointe agus ceann eile faighte ag fear an Daingin. Muineachán, Irwin, ceann síos aige ag iarraidh éalú an taobh nach bhfuil aon spás dorn trasna. Hamill, taobh istigh, seo chugainn Loughran arís an tsábháil ó Ryan arís eile. Sin fé dhó anois, cúl tar éis bheith stoptha do Chiarraí. Yes sir.
Sár-shábháil ó Shane Ryan, an deis ag Kevin Loughran anseo but an fís arís ag Michael Hamill agus is dócha just ní raibh ní raibh Kevin Loughran compordach san áit sin.
Ceann McCarron isteach táimid ar chomhscór, deich nóiméad le dul go dtí leath ama faighte ag Ryan Wylie. Féach air sin an-ruathar ó Hanlon arís eile. Tá sé ag cur Tom O'Sullivan faoi bhrú fós ar an ionsaí. O'Hanlon, tabhairt faoi na pointe agus tá sé aimsithe ag O'Hanlon.
Sár-scór ó Stephen O'Hanlon agus Tom O'Sullivan á mharcáil. Bhí an fear seo i mbéal an phobail an tseachtain seo caite nuair agus muid ag fágáil Páirc an Chrócaigh agus tá an fhoirm sin á leanúint aige inniu. Téann sé thar beirt ansin.
Tá sé ag Gavin White níl puinn feicthe de Ghavin White ag imeacht ar an ionsaí. Sullivan go dtí Conor Geaney. Pas láimhe tá sé seolta isteach seo chugainn Graham O'Sullivan go Seán Ó Sé. Á cad é sin mar urchar ó Sheán Ó Sé ní hé ach Cillian Burke. Yeah, tá cad faoin pas a d'aimsigh Tom O'Sullivan i dtosach báire. Is dócha gur Conor Geaney a thug an pas, bhí sé chomh cruinn thar Gary Mohan is fear ard é faigheann Graham O'Sullivan í agus an uair seo ní dhéanann Cillian de Búrca aon botún agus urchar sa chúinne. Ach seo chugainn Gary Mohan, imreoir in aice leis tabhairt faoi na pointe. Tá sé seo ag titim ó is dóbair má d'imigh sí isteach ó Shane Ryan. Conas a tharla sé sin? Agus anois tá Shane Ryan leagtha ag Ryan Wylie. Cad a tharla ansan? Cad é mar iarracht ó Gary Mohan? Suas san aer agus é ag cuachadh agus ag cuachadh isteach agus is dócha go raibh sórt botúin á dhéanamh ag Shane Ryan. Cheap sé go raibh ag dul ar fóraoil. calaois sin déanta ag Ryan Wylie. Beagáinín ard, is dócha, isteach ansin, sílimse, ar Graham O'Sullivan atá leagtha síos ar an dtalamh. Bhí an t-ádh dearg le Shane Ryan ansan. Faighte ag McCarron, céim ar chlé, íseal agus faighte ag Stephen Mooney.

Ana mharcáil á dhéanamh ar Clifford, taobh istigh ag Ryan O'Toole ach seo chugainn Clifford anois. Craiceann an chaighdeáin aige mar is scil deas go Seán Ó Sé! Sé phointe ag Seán Ó Sé. Suas na páirce. Buailte go deas ag Mohan, ag iarraidh éalú ó Joe O'Connor. Níl aon scór fós aige! Sea, faighte anois aige! Scór den scoth ag Gary Mohan.
Ag ullmhú chun Ciarraí a chur ar an ionsaí arís. David thar n-ais do Spillane. Seo chugainn David Clifford an tríú cúl amháin! Nach maith! Is draíodóir é a Chuáin, níl dabht ar domhan faoi sin agus nuair a ainmníodh é i measc na n-ionadaithe don chluiche seo, thuigeamar go bhfágfadh sé a rian ar an gcluiche agus sin déanta aige. An ghluaiseacht a bhí aige ach an chríoch sin. Sin ceacht d'aon imreoir má tá tú in ann cúl a aimsiú téigh go híseal agus arís an t-imreoir dá chosach. Go Diarmuid O'Connor arís Diarmuid O'Connor ag léim, put faighte ag Diarmuid O'Connor agus Ciarraí imreoir eile ar an ngualainn casann sé sin i dtreo David Clifford 1-1 ag David Clifford. Tá sé ráite linn go n-imreofar ar a laghad 4 nóimeat sa bhreis so ag deireadh chéad leath Tom Sullivan. go Seán Ó Sé, ar n-ais go, Tom, beidh seo trí phointe fear an Daingin, ní hea. Faighte arís aige, buailte go hard, ní mó ná sásta atá sé leis sin. McConnell agus tá sí tar éis titim thar ais an líne agus níorbh é Diarmuid O'Connor a chuir lámh sa liathróid ar deireadh agus tá deacrachtaí tar éis bheith ag an mbeirt báideoir fén gcaid ard sa bháide san. Yeah, bhí sé an-deacair ar an gcúl báire seo. Cé chomh fada is a bhí an liathróid san aer? ag fanacht air agus bhí sé faoi bhrú. Shane Ryan, tá an chaid amach ón gcearnóg agus sé siúd laoch na himeartha Allianz tráthnóna inniu, Seán O'Shea, is tá cic amach amháin le dul agus sin é an fheadóg deiridh séidte ag Seán Hurson. Bua maith ag Ciarraí as an slua ar fad a rith ar an ngort.
Tá mé sásta chun dhá phointe a chur ar an mbord. Bhí mé an-díomách an seachtain seo caite tar éis an cluiche so tá an turas anois siar go Ciarraí beagáinín níos giorra ná bheadh sé.
Is maith an rud an bua seo a fháil mar níor bhuamar aon chluiche ar an mbóthar anuraidh agus sin sprioc mór a bhí againn i mbliana chun cúpla cluiche a bhuachaint ar an mbóthar.